Prophet Ebuka Obi, enough is enough. Enough is enough for all this. Aa, ah, ah, a ga-agbafuru gị agbafuru. A ga-agbafuru gị agbafuru. Ọ sọsọ gị bụ pastor nọ. Ọ sọsọ gị bụ evangelist. Ọ sọsọ gị bụ a prophet. Watch na this video ka unu fụ the type of thing Prophet Ebuka Obi na-eme ọ kwa m kwuo kịta ndị Zion ministry abịa na-atakụrụ m. Ọ kwa m kwuo kịta ndị Zion ministry abịa na-atakụrụ m. But but mma akụtụ na-ekwu a sị na m fụ eziokwu m fụ eziokwu gbu- gbude ya aka etu ọ dị see the type of thing Prophet Ebuka Obi na-eme na this place Prophet Ebuka Obi wepụtara the sum of 30 million naira na-eke the poor widows na-eke ndị aka na-esiri ike abụkwa na sọsọ na o kere ego bụ bụ bụ problem m nwere Prophet Ebuka Obi kesiri ego gokwa rice gokwa ji na-ekesi poor widows with some some ụmụ nwaanyị na-anụbe di with some ụmụ nwaanyị aka na-esiri ike ke the type of prophet nọ na this igbo land kịta ga-eme the this type of thing prophet ebuka obi na-eme ọ bụ o mesịa this type of thing sef kịta ọ na-eme this some people kwa abụkwa prophet ebuka obi n'ọnụ some people kwa si na prophet ebuka obi emeterọ see the type of money o wepụtara o wepụtakwa ego go some um, this bag of rice na-eke this women o kere ego ke bag of rice ke indomie abụghị na o nyere indomie na by cartons ka o were indomie na-eke this women but o mesịa all these things ọ na-eme, some people apụta na-atakụrụ this woman. I mean, sorry, na-atakụrụ, na-atakụrụ Prophet Ebuka Obi. na-ajụ ke ife Prophet Ebuka Obi ga-emere ndị Igbo na ka a sị na o metere ke ife Prophet Ebuka Obi ga-emere ndị Igbo na ka people may appreciate yes Prophet Ebuka Obi is one of the end time prophets ọ bụ prophet agụrụ ndị Igbo na-agụ ọ bụ prophet a ma na e nye ọchịchị na Naịjirịa ga-adị mma yes you just have prophet ebuka obi prophet ebuka obi is a real man of god yes prophet ebuka obi is a real man of god ọ bụ a man eh, ị bịakute otu a kọsara ya mkpa gị eh, he he will surely help you ebe mmemme some people ga-anọ online sef pụta na-akọtọsị prophet ebuka obi na-asị ya prophet ebuka obi is a very stingy man is a very wicked man that ọ nara fa ana fa ka total lie some people apụta na Ngor Okpala sị na Prophet Ebuka Obi nara fa ana fa na-asị fa is a lie Prophet Ebuka Obi mma abụrụ onye na-anara mmadụ ana ya yes Prophet Ebuka Obi mma abụrụ onye ga-anọ otu anọ si na si si ka ọ bịa nara mmadụ ana ya Prophet Ebuka Obi will never try such thing yes agbanyeghị na ọ bụrụ na Ngor Okpala people na-asịrị na ọ pụta were were ana fa ọ bụrụ na Prophet Ebuka Obi were ana unu why not go ahead and meet him sị ya sir biko ana m so na ndị e ji na-alụ Zion Ground na Ngor Okpala Prophet Ebuka Obi can bring out even sef 300 million naira to settle you people some people are now saying that na-asị na that Prophet Ebuka Obi pụta nara fa ana fa ọ nara fa ana fa ji na-alụ Zion ministry na Ngor Okpala ka bụ gbogbo asị Prophet Ebuka Obi mma abụrụ onye ga-anara mmadụ ana ya